Measúnú Rangbhunaithe 1, Eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht Maidir leis an acmhainn seo, dearadh an acmhainn seo mar thaca do mhúinteoirí, teicneolaíocht adhmaid agus iad ag plé le Measúnú Rangbhunaithe 1, sé sin, eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht. Tabhair do d'aire, Moltar duit féachaint ar an acmhainn seo i gcomhar leis na Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe do Theicneolaíocht Adhmaid agus iad sin le fáil ar Rannóg na Teicneolaíochta Adhmaid ag www.curriculumonline.ie. San acmhainn seo, tá sé mar aidhm againn tuiscint a fháil ar ról Measúnú Rangbhunaithe 1 i dteicneolaíocht adhmaid, Struchtúr Measúnú Rangbhunaithe 1, Eolaíocht Adhmaid inár dTimpeallacht. Machnamh a dhéanamh ar thábhacht an phróisis athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair do mheasúnuithe rangbhunaithe. Rannán Físeáin Tá na rannáin leabharmharcáilte seo a leanas san fhíseán seo, Forléargas ar MRB 1, Ullmhúchán. an MRB a chur i gcrích, tré taighde agus anailís, coincheapa agus cur i bhfeidhm, measúnú ar a thorthaí, a mheasúnú rangbhunaithe a chur in iúl, an leibhéal gnóthachtála a chinneadh agus na chéad chéimeanna eile. Cuireann an tSraith Shóisearach béim láidir ar mheasúnú mar chuid den phróiseas foghlama. Trí mheasúnuithe rangbhunaithe, beidh deiseanna ag scoláirí réimse leathan eolais, tuisceana, scileanna agus luachanna a fhorbairt go gníomhach laistigh de theicneolaíocht an adhmaid. Trí rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí le measúnuithe rangbhunaithe, cuirtear chun cinn príomhscileanna na sraithe sóisearaí a ligeann dóibh a bheith níos léirithe agus níos cruthaithe, smaoiniú ar a son féin, cumarsáid a dhéanamh agus a bheith in ann na scileanna atá foghlamtha acu a chur i bhfeidhm. Cabhraíonn siad freisin le scoláirí foghlaim conas foghlaim agus freagracht a ghlacadh as a gcuid foghlama féin. Is féidir é seo a bhaint amach trí thimpeallacht foghlaim gníomhach agus comhoibríoch a cheadaíonn guth agus rogha na scoláirí maidir leis an tslí a fhoghlaimíonn siad. I bhfianaise nádúr athraitheach an eolais, a éasca a bhíonn rochtain ag scoláirí ar fháisnéis, agus luas an athraithe san ionad oibre agus ar fud an domhain i gcoitinne, tá na hinniúlachtaí agus na scileanna seo ríthábhachtach don daoine óga a ullmhú don fhoghlaim agus don saol. Forléargas, Measúnú Rangbhunaithe 1, Eolaíocht Adhmaid inár dTimpeallacht Trí eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht, tugtar deiseanna do scoláirí taighde a dhéanamh ar shaincheist nó ar ábhar a bhaineann le heolaíocht adhmaid a bhfuil suim acu ann ina dtimpeallacht féin. Is é an tábhacht a bhaineann leis an measúnú rangbhunaithe seo go spreagann sé scoláirí chun páirt a ghlacadh i dtaighde agus a gcuid torthaí a chur in iúl. Tá eolas maidir leis an MRB ar fáil sna Treoirlínte do na Measúnánaithe Rangbhunaithe atá le fáil ar www.curriculumonline.ie. Eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht. Tugtar forléargas gairid ar mheasúnú Rangbhunaithe 1 sa tábla a thaispeáintear. Beidh MRB 1 ar siúl i mbliain 2 den tSraith Shóisearach. Maidir leis an measúnú rangbhunaithe seo, déanfaidh an scoláire imscrúdú agus cur i láthair ina aonar ar ábhar a bhaineann le heolaíocht adhmaid. Is féidir leis an scoláire an topaic a chur in iúl trí aon mheán cuí. Is féidir le scoláirí comhoibriú ach ní mór do gach scoláire píosa oibre aonair a chur i láthair. Críochnófar an MRB laistigh d'imeacht trí seachtainí le cabhair agus le treoir ón múinteoir. Tabharfaidh an scoil tuairisc ar an MRB don scoláire agus don tuismitheoir nó caomhnóir, faoi mar a dhéantar le gach measúnú rangbhunaithe eile. Tá sonraí maidir le pleanáil, ullmhú, cur i gcríoch, measúnú agus tuairisciú MRB 1 ar fáil sna treoirlínte do na measúnuithe rangbhunaithe. Agus iad ag tabhairt faoi MRB 1, ar dtús, ba chóir do scoláirí suíomh a roghnú chun a gcuid taighde a bhunú air agus ansin táthar ag súil go n-aithneoidh siad spreagadh a bhaineann le heolaíocht adhmaid atá measúnú rangbhunaithe. agus déanfaidh na scoláirí taighde agus déanfaidh siad imscrúdú ar an tsaincheist nó ar an topaic a bhaineann leis an eolaíocht adhmaid atá roghnaithe acu laistigh de chomhthéacs áitiúil nó domhanda. Ba chóir scoláirí a spreagadh chun topaic nó smaoiniú a bhfuil suim acu ann a fhiosrú. Nuair a bheas a gcuid taighde déanta ag na scoláirí, déanfaidh siad anailís agus tiocfaidh siad ar chonclúidí ar a gcuid torthaí. Dearadh an measúnú rangbhunaithe seo chun forbairt scileanna taighde agus meastóireachta a spreagadh le linn trí bliana na Sraithe Sóisearaí. Treoirlínte chun an Measúnú Rangbhunaithe a dhéanamh. Leagtar amach sna céimeanna seo an próiseas a mholtar chun measúnú rangbhunaithe a dhéanamh. Is é aidhm an phróisis seo treoir a chur ar fáil do mhúinteoirí agus iad ag cabhrú lena gcuid scoláirí an MRB a dhéanamh. Tá na céimeanna seo a leanas i gceist leis an bpróiseas. Uimhir 1, Ullmhúchán. Uimhir 2, An Measúnú Rangbhunaithe a chur i gcrích. Uimhir 3, An leibhéal gnóthachta a chinneadh. Agus ar deireadh, na chéad chéimeanna eile. Breathnóimid anois ar na céimeanna éagsúla den phróiseas. Ullmhúchán Maidir le hullmhúchán do Mheasúnú Rangbhunaithe a haon, le linn trí bliana na Sraithe Sóisearaí, ba cheart go mbeadh deiseanna ag scoláirí scileanna taighde agus meastóireachta a fhorbairt a chabhróidh leo tabhairt faoi MRB a haon, Eolaíocht Adhmaid inár dTimpeallacht, ar bhealach fiúntach. Nuair a thagann deiseanna chun cinn, ba cheart a bhfiosracht a chothú chun topaicí agus smaointe a bhfuil suim acu iontu a fhiosrú agus ba cheart iad a spreagadh chun naisc ábhartha a aithint idir foghlaim an tseomra ranga agus an saol laethúil. Cé go bhfuil an measúnú rangbhunaithe seo dírithe go príomha ar an snáithe, Eolaíocht agus Ábhair Adhmaid, ba chóir go mbeadh roinnt eolais, luachanna, tuisceana agus scileanna forbartha ag na scoláirí ar fud na dtrí shnáithe staidéir ar theicneolaíocht adhmaid sula rachaidh siad i ngleic leis an chéad measúnú rangbhunaithe. Ba chóir do Ranna ábhair an measúnú rangbhunaithe a phlé agus aon teagasc agus, nó aon fhoghlaim a bheadh ag teastáil a phleanáil. Ba chóir do mhúinteoirí dul i dtaithí ar na doiciméid seo leanas, Sonraíocht Theicneolaíocht Adhmaid, Treoirlínte Theicneolaíocht Adhmaid do na Measúnuithe Rangbhunaithe, Samplaí Anótáilte d'Obair Scoláirí, Measúnú agus Tuairisciú sa Sraith Sóisearach. Tá na doiciméid seo ar fáil ar www.curriculumonline.ie. MRB 1 a chur i gcrích. Breathnóimid anois ar na réimsí gníomhaíochtaí a ndíreoidh na scoláirí orthu de réir mar a dhéanann siad an MRB acu. Tabharfaidh na scoláirí faoi na réimsí gníomhaíochta seo leanas agus cuirfidh siad iad in iúl agus is cuid mhór i gcur i gcrích Measúnú Rangbhunaithe 1 é sin. Taighde agus anailís. Coincheapa a chur i bhfeidhm. Measúnú ar a thorthaí. a measúnú rangbhunaithe a chur in iúl. Agus a measúnú rangbhunaithe á chur i gcríoch acu, déanfaidh na scoláirí fianaise ar a gcuid foghlama a ghabháil agus a chur in iúl trí loga foghlama. Fiosróidh muid anois gach ceann de na ceithre réimsí gníomhaíochtaí sin. Ábhar a roghnú do MRB 1. Ar an gcéad dul síos, ní mór do scoláirí ábhar a roghnú don MRB acu. B'fhéidir go n-aithneodh scoláirí rud éigin ina dtimpeallacht nó a gcomharsanacht féin, sa bhaile, ina ngairdín nó go háitiúil maidir le adhmad nó teicneolaíocht adhmaid, a bhfuil siad fiosrach faoi agus ar mhian leo tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh air mar shaincheist nó mar thopaic a bhaineann le heolaíocht adhmaid le haghaidh MRB. 1. Agus ábhar nó réimse spéise á roghnú do MRB 1, tá an rogha ag scoláirí a dtopaic a chur i bhfoirm ceisteanna nó ráitis. Seo dhá shampla de thopaicí MRB, is ráiteas é ceann amháin agus is ceist í an ceann eile. Ó shíol go crann. Próiseas an fhoraoisithe. Tá an topaic seo curtha mar ráiteas. Scriúnna in éadan gliú, cé acu a mbeadh an bua? Tá an topaic seo curtha mar cheist. Is féidir roinnt samplaí de thopaicí féideartha MRB 1 a fháil sna treoirlínte do na measúnuithe rangbhunaithe. Sampla de thopaicí, Úsáid feisteas meicniúil thar ailt adhmaid i dtroscán gairdín, Ó shíol go crann, próiseas an fhoraoisithe. an dóigh a maireann adhmad lasmuigh, ról na bhforaoisí sa domhan, ról na bhforaoisí i mo cheantar, scriúnna in éadan gliú, cé acu a mbeadh an bua? adhmad bog i gcomparáid le cruadhmad, bagairt na speiceas ionrach ar chrainn dúchasacha, coillearnacha in éadan foraoiseacha. Tabhair d'aire nach bhfuil sna topaicí atá liostáilte ach samplaí de thopaicí féideartha agus níl siad saintreorach ná uileghabhálach. Tá sé tábhachtach, cibé topaic a roghnaíonn scoláirí, gur chóir go mbeadh sé bainteach le sonraíocht teicneolaíocht adhmaid agus níos tábhachtaí fós, gur chóir go mbeadh sé ina ábhar spéise ag an scoláire. Topaicí féideartha, Nuair a thagann deiseanna chun cinn, ba chóir fiosracht an scoláire a chothú chun topaicí smaointe a bhfuil spéis aige iontu a fhiosrú agus ba chóir é spreagadh le naisc ábhartha a aithint idir an fhoghlaim sa rang agus an gnáthshaol agus teagann an ráiteas sin ó Threoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe, Leathanach 11. Lionsa 1, Taighde agus Anailís, Nuair a bheas cinneadh déanta ag scoláirí ar thopaic laistigh de shuíomh chun díriú air, ba chóir do scoláirí sonraí agus faisnéis a bhailiú ó fhoinsí éagsúla chun taighde a dhéanamh ar an MRB, a dtaighde féin a dhéanamh trí roinnt taighde allamuigh príomha agus, nó roinnt taighde deisce, tánaisteach. Foinsí na faisnéise go léir a chlárú, a bailíodh chun a iontaofacht agus a cháilíocht a mheas, agus chun a áirithiú gur féidir tagairt a dhéanamh do na foinsí a úsáidtear sa tasc. Ábhar a chuardach go héifeachtach a mheas agus a shintéisiú. D'fhéadfadh na scoláirí a smaoineamh smaointe a shainiú trí ransú smaointe a dhéanamh ar phríomhfhocail, frásaí agus píosaí faisnéise eile a chabhródh lena dtaighde. Déanann na scoláirí fianaise ar an taighde agus an anailís sin a ghabháil agus a chur in iúl trí loga foghlama. Lionsa 2, Coincheapa agus Cur i bhFeidhm. Nuair a bheas an taighde agus an anailís ar an bhfaisnéis a bailíodh déanta, ba chóir do na scoláirí a gcuid taighde torthaí a nascadh le príomhchoincheapa an ábhair a roghnaigh siad. D'fhéadfaí a fhiafraí, Cad é is coincheap i dteicneolaíocht adhmaid? Breathnóimís ar shampla den rud a d'fhéadfadh a bheith i gceist le coincheap i dteicneolaíocht adhmaid. Más rud é gurb é seo an t-ábhar a roghnaíodh, an fáth nach lobhann binse páirce, is féidir le scoláirí tarraingt ar a gcuid taighde agus ar an topaic a chrostagairt chun rudaí eile adhmaid atá lasmuigh chun cabhrú lena gcuid tuairimí nó chun ceisteanna breise a chur amhail an fáth a ndearnadh an rud áirithe seo a chaomhnú lasmuigh nó nach ndearnadh cinn eile a chaomhnú. D'fhéadfadh an scoláire a fhiafraí an mbaineann sé leis an ábhar. Sa chás seo, d'fhéadfadh an coincheap atá á iniúchadh a bheith bainteach le marthanacht an ábhair. Ba chóir na scoláirí a spreagadh ag an bpointe seo chun coincheapa gaolmhara eile a mheas chun cabhrú lena bhfreagairt a bheachtú chun nó a fhorbairt. Mar shampla, d'fhéadfadh scoláirí smaoineamh ar na tosca eile a fhágann nach lobhann déantáin adhmaid, mar shampla, éifeachtacht bailchríche snasta nó gné deartha áirithe den déantán, agus mar sin de. Is féidir le scoláirí leas a bhaint as an eolas atá foghlamtha acu cheana féin i dteicneolaíocht adhmaid, in ábhair eile nó in eispéiris saoil ach ba cheart go gcuirfeadh an fhaisnéis taighde atá bailithe acu tuilleadh feabhais lena dtuiscint. Cabhróidh sé seo leo, ina dhiaidh sin, naisc níos cruinne a dhéanamh le saincheisteanna a bhaineann le heolaíocht adhmaid agus lena bhfeidhmeanna laistigh de thimpeallacht adhmaid áitiúil agus, nó domhanda. Lionsa 3, Measúnú ar thorthaí. Is í an aidhm anseo go bhforbródh scoláirí tuairim phearsanta nó go dtarraingeodh siad conclúidí cinnte óna bhfoghlaim a bhfuarthas trí bheith ag tabhairt faoi mheasúnú rangbhunaithe. Ba chóir do scoláirí measúnú a dhéanamh ar an méid a d'fhoghlaim siad faoin topaic ar dhírigh siad orthu, Machnamh a dhéanamh ar an bpróiseas a thug siad ó thús go deireadh na hoibre a sheol siad isteach. Réimse a d'fhéadfaí a chur san áireamh ag an bpointe seo ná iniúchadh a dhéanamh ar thábhacht na topaice maidir le baint phearsanta, áitiúil, shóisialta nó comhshaoil, an raibh siad in ann a gcuid eolais, tuisceana agus smaointe a chur i bhfeidhm ar an topaic a roghnaíodh. Tuairimí éagsúla a bhaineann leis an ábhar roghnaithe a mhíniú mar is cuí. Machnamh a dhéanamh ar an méid ar smaoinigh siad faoi sula ndeachaigh siad i mbun an phróisis taighde agus cad é a smaoiníonn siad anois air. Conas a chuirtear an fhoghlaim ó thaobh eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht i bhfeidhm i ngníomhaíochtaí sa seomra ranga amach anseo. tuairim phearsanta a fhorbairt nó teacht ar chonclúidí cinnte ón bhfoghlaim a bhíonn ann trí dhul i ngleic leis an measúnú rangbhunaithe. An measúnú rangbhunaithe a chur in iúl, iarrtar ar na scoláirí fianaise ar fhoghlaim a thaifeadadh óna measúnú rangbhunaithe agus loga foghlama aonair a úsáid. Maidir le scoláirí, ba chóir. an méid atá foghlamtha acu tar éis imscrúdú a dhéanamh ar a rogha féin topaic a chur i láthair trína loga foghlama, faisnéis a chur i láthair ina bhfocail féin, tuiscint phearsanta a léiriú ar an eolas agus ar na smaointe a bhaineann leis an ábhar a roghnaigh siad, iad a spreagadh chun an fhaisnéis is fearr a aithint a chuireann a gcuid oibre in iúl, an meán is oiriúnaí a roghnú chun an MRB a chur i láthair. an measúnú rangbhunaithe a chur in iúl. Seo roinnt samplaí de mheán a d'fhéadfaí a úsáid. Scríbhinn, stíl tuairisce, lámhscríofa nó clóscríofa, i bhfoirm digiteach, blag, físeán, láithriú le sleamhnáin, i bhfoirm amharc, láithriú grafach nó taispeántais, i bhfoirm fuaime, podchraoladh nó guthú. Is féidir an taifead foghlama a chur i dtoll a chéile i cibé leagan amach atá oiriúnach chun smaointe na scoláirí a ghabháil. Níl sé i gceist go mbeadh na meáin ná na formáidí atá liostáilte uileghabhálach ach tugann siad moltaí maidir leis na roghanna a d'fhéadfadh a bheith ann leis an measúnú rangbhunaithe a chur i láthair. Is mór an buntáiste do scoláirí é deiseanna a chur ar fáil dóibh triail a bhaint as meáin agus as formáidí éagsúla le linn na chéad bhliana agus na dara bliain. Cuirfidh sé ar a gcumas guth a bheith acu chun roghanna eolasacha a dhéanamh ar an gcaoi is fearr ar féidir leo cumarsáid a dhéanamh, ní hamháin do mheasúnuithe rangbhunaithe ach don saol i gcoitinne. Spreagfaidh na deiseanna seo scoláirí le bheith níos léirithe, níos cruthaithe agus níos éifeachtaí maidir leis an gcaoi a ndéanann siad cumarsáid. Cinneadh maidir leis an leibhéal gnóthachtála. Nuair a bhíonn an MRB críochnaithe acu, cuireann na scoláirí a loga foghlama isteach. Déanfaidh an múinteoir measúnú sealadach ansin ar obair na scoláirí bunaithe ar na Gnéithe Cáilíochta agus bronnfar tuairiscín sealadach air. Céard a chabhródh le múinteoirí san obair seo? Céard a chabhródh le múinteoirí san obair seo? Tá tacaí maidir leis na measúnuithe rangbhunaithe le fáil ar www.curriculumonline.ie, mar seo a leanas. Sonraíocht teicneolaíocht adhmaid na Sraithe Sóisearaí. Chomh maith le cur síos a dhéanamh ar an gcúrsa, tugann an tsonraíocht forléargas gairid ar chomhpháirteanna measúnaithe an ábhair. Na Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe, tugann siad sin eolas ginearálta ar mheasúnuithe rangbhunaithe, na gnéithe cáilíochta a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar na leibhéil ghnóthachtála do gach measúnú rangbhunaithe, agus treoirlínte do scoileanna, múinteoirí agus scoláirí maidir leis an measúnú rangbhunaithe a dhéanamh. Na samplaí anótáilte de shaothar scoláire, is é cuspóir na samplaí sin cabhrú le forbairt ghairmiúil na múinteoirí agus níl sé i gceist gur eiseamláir iad den chuid d'aon chur chuige amháin is féidir le scoláirí a leanúint agus iad i mbun measúnuithe rangbhunaithe. Cuirfear tuilleadh samplaí leis an gcuid seo den láithreán gréasáin le himeacht ama. B'fhéidir go mbeadh sé ina chuidiú ag múinteoirí breathnú ar chuid de na samplaí anótáilte, ábhartha, de shaothar scoláirí ón CNCM sula ndéanann siad cinntí faoi obair a gcuid scoláirí féin.
Nuair a bheidh a measúnú rangbhunaithe curtha i gcríoch ag na scoláirí, cuireann siad a gcuid oibre faoi bhráid an mhúinteora. Déanann an múinteoir measúnú sealadach ar obair a scoláirí bunaithe ar na Gnéithe Cáilíochtaí agus bronnfar tuairiscín sealadach uirthi. Is ann do cheithre tuairisceoir leibhéal gnóthachtála do gach measúnú rangbhunaithe. Níor chomhlíon na hionchais go fóill, ag teacht le hionchais, os cionn an ionchais, agus thar barr ar fad. Ba chóir don mhúinteoir na gnéithe cáilíochta, ag tosú le hionchais le baint amach go fóill, a léamh go dtí go socraíonn siad an tuairiscín is fearr a dhéanann cur síos ar an obair atá dhá mheasúnú acu. Ba chóir go mbeadh an tuairiscín atá dhá bhronnadh ag teacht go dlúth leis an gcritéar den tuairiscín leibhéal sin laistigh de na gnéithe cáilíochta. Breathnaíonn muid anois ar na gnéithe cáilíochtaí de mheasúnú rangbhunaithe a haon. Feicimid anseo na gnéithe cáilíochtaí de mheasúnú rangbhunaithe a haon, eolaíocht adhmaid inár dtimpeallacht. Tá siad seo ar fáil óna Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe.
Chun críocha léirithe, taispeáintear na gnéithe cáilíochtaí don tuairiscín leibhéal ag teacht le hionchais. Tabhair faoi deara go léiríonn na pointí le hurchair ar thaobh na láimhe deise den tábla na ceithre gnéithe cáilíochtaí den tuairiscín Ag Teacht le hIonchais i Measúnú Rangbhunaithe sa Teicneolaíocht Adhmaid, Féach, tá ceithre gnéithe cáilíochtaí do gach tuairiscín leibhéal Féach ar na treoirlínte do mheasúnuithe rangbhunaithe chun na gnéithe cáilíochtaí a fheiceáil do gach ceann de na ceithre thuairisceoir de Measúnú Rangbhunaithe 1.
Mar a luadh níos luaite, is iad seo leanas na ceithre lionsa nó na réimsí gníomhaíochtaí a dhéanann an scoláire d'MRB1, Taighde agus Anailís, Coincheapa agus Cur i bhFeidhm, Measúnú ar a Thorthaí, A Mheasúnú Rangbhunaithe a chur in iúl. Tá na réimsí gníomhaíochta seo ag teacht leis an gnéithe cáilíochtaí mar seo le feiceáil anois.
Is féidir linn a fheiceáil go soiléir conas a bhíonn na ceithre lionsaí, nó na ceithre réimse gníomhachtaí d'MRB a haon ag teacht leis na gnéithe cáilíochtaí den tuairiscín leibhéal de réir na hionchais a thaispeántar. Chun é seo a léiriú a thuilleadh, taispeánfaidh an sleamhnán seo conas a n-ailíníonn na ceithre lionsaí nó réimsí gníomhachtaí a dhéanann na scoláirí d'MRB le gnéithe cáilíochtaí do gach tuairiscín leibhéal. Lionsa 1, Tá taighde agus anailís ag teacht leis an chéad ghné cháilíochtaí i ngach tuairiscín. Lionsa 2, Tá an coincheapadh agus cur i bhfeidhm ag teacht leis an dara gné cháilíochtaí i ngach tuairiscín. Lionsa 3, Tá measúnú ar a thorthaí ag teacht leis an tríú gné cháilíochtaí i ngach tuairiscín. Lionsa 4, Tá MRB á gcur in iúl ag teacht leis an ceathrú gné cháilíochtaí i ngach tuairiscín. Agus tuairiscín á bhronnadh, ba chóir do mhúinteoir na gnéithe cáilíochtaí a léamh, ag tosú leis an tuairiscín ionchas le baint amach go fóill, go dtí gur shroiseann siad an tuairiscín is fearr a dhéanann cur síos ar an obair atá á mheasúnú acu. Ba chóir go mbeadh an tuairiscín atá á bhronnadh ag teacht go dlúth leis an gcritéar don tuairiscín leibhéal sin laistigh de na gnéithe cáilíochtaí. Níor chóir do mhúinteoirí glacadh leis go leanfaidh torthaí grúpa scoláirí atá dhá mheasúnú aon phátrún dáilte ar leith, de bhrí nár cheart obair na scoláirí a mheas ach amháin i gcoinne na ngnéithe cáilíochtaí seachas ar fheidhmiú scoláirí eile. Tá sonraí maidir leis na tuairiscíní agus na gnéithe cáilíochtaí de mheasúnuithe rangbhunaithe 1 ar fáil sna Treoirlínte do na Measúnuithe. Na chéad chéimeanna eile. Tar éis cinneadh sealadach a dhéanamh ar an leibhéal gnóthachtála nó tuairiscín leibhéal a bhronnadh, don chéim seo den phróiseas, glacann múinteoirí páirt i gcruinniú athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair, nó AFMÁ. Tugann na Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe treoir níos mionsonraithe maidir le, rannpháirtíocht agus gníomhaíochtaí múinteoirí i gcruinnithe athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair, agus sonraí maidir le héascú na gcruinnithe seo, sonraí maidir le taifeadadh agus tuairisciú na dtorthaí ó mheasúnuithe rangbhunaithe, agus cuireann sé treoir ar fáil freisin maidir le haiseolas éifeachtach a thabhairt. Féach an gcuid chuí de na Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe. Tá ról tábhachtach le himirt ag an Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus Measúnú Ábhair, nó ag an bpróiseas AFMÁ, maidir le tuiscint múinteoirí a fhorbairt ar chaighdeán agus ar ionchais na scoláirí. Tacaítear leis sin nuair a chruinníonn múinteoirí le chéile chun fianaise obair a gcuid scoláirí a léiriú agus a phlé. Soláthróidh an cruinniú AFMÁ seo comhsheasmhacht níos fearr i leith breithiúnas múinteoirí, ailíniú níos fearr ar bhreithiúnais leis na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo, aiseolas níos fearr do scoláirí. Cuireann próiseas AFMA cleachtas an Chomhoibrithe chun cinn freisin ionas go mbíonn múinteoirí ag comhroinnt na straitéisí foghlama agus teagaisc a úsáideann siad chun cabhrú le hobair na scoláirí. Cruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair. Mar ullmhúchán don chruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair, roghnóidh gach múinteoir sampla amháin d'obair na scoláirí do gach tuairiscín, nuair is féidir, agus beidh siad ar fáil le plé ag an gcruinniú. Tabharfaidh múinteoirí a samplaí féin d'obair scoláirí chuig an gcruinniú agus pléifidh siad a mbreithiúnais shealadacha le comhghleacaithe eile. Cuireann cruinnithe athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair ar chumas múinteoirí comhsheasmhacht a bhaint amach go comhoibreach ina mbreithiúnas ar obair scoláirí. Tacaítear leis an obair seo trí thagairt a dhéanamh do na Gnéithe Cáilíochtaí mar atá leagtha amach sna Treoirlínte Measúnaithe agus trí thagairt a dhéanamh freisin do na samplaí anótáilte de shaothar scoláirí a chuireann an CNCM ar fáil. Le linn chruinniú AFMA, beidh deis ag múinteoirí samplaí scoláirí a phlé ag tosú le sampla a ndearnadh measúnú sealadach air agus ar luadh nár chomhlíon ionchais fós leis. Díreoidh an plé ginearálta ar a mhéid a oireann obair na scoláirí do na gnéithe cáilíochtaí ábhartha. Sa chás go bhfuil easpa comhaontaithe ann, ba cheart do mhúinteoirí tagairt a dhéanamh do shamplaí ábhartha anótáilte de shaothar scoláirí a chuireann an CNCM ar fáil agus, más cuí, cúpla sampla de shaothar scoláirí ó mhúinteoirí eile. Cé gur cheart go bhféachfaí chuige an sa chruinniú go dtiocfaí ar chomhthoil le linn an phlé, ba cheart go mbeadh an bhéim ar eolas agus scileanna gairme na múinteoirí a fhorbairt seachas ar chomhaontú d'aon ghuth a lorg maidir le gach gné cháilíochtaí i ngach sampla a phléitear. Ba cheart go mbeadh an bhéim i gcónaí ar bhreithiúnas a dhearbhú le linn na gcruinnithe athbhreithnithe ar an gcur chuige is oiriúnaí a cheadaíonn do mhúinteoirí aontú leis an tuairiscín gurb é, ar an iomlán, is oiriúnaí don obair atá á mheas. Déantar an próiseas arís agus arís eile, ar a seal, le samplaí a bronnadh go sealadach ar thuairiscíní eile. Chun achoimre a dhéanamh ar phróiseas AFMA, Próiseas athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair, Roimh an gcruinniú AFMÁ, na scoláirí, nuair a bheidh an MRB críochnaithe acu, a loga foghlama a chur isteach. An múinteoir, Measúnú sealadach a dhéanamh ar obair na scoláirí bunaithe ar na Gnéithe Cáilíochta agus tuairiscín sealadach a bhronnadh. I rith an chruinnithe AFMÁ. Roinn Ábhair. Bíonn cruinniú AFMÁ ann chun cabhrú le comhsheasmhacht breithiúnais faoi obair na scoláirí agus comhthuiscint a bheith ann maidir le caighdeán foghlama na scoláirí i gcoinne gnéithe cáilíochta coitianta a socraíodh go seachtrach. I ndiaidh an chruinnithe AFMÁ. an múinteoir. Bunaithe ar thorthaí an chruinnithe, athmheasúnú a dhéanamh ar na breithiúnais atá déanta acu ar obair a scoláirí más gá. an múinteoir arís. Torthaí a thaifeadadh agus tuairisciú ó mheasúnuithe rangbhunaithe. Aiseolas éifeachtach a chur ar fáil do scoláirí ar an MRB acu. Chun tuilleadh eolais a fháil ar éascú agus páirt a ghlacadh sa Chruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair, féach ar Aguisín na dTreoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus ar shuíomh gréasáin an CNCM. San acmhainn seo, bhí deis againn tuiscint a fháil ar ról Mheasúnú Rangbhunaithe a haon i dTeicneolaíocht Adhmaid,
Rinneadh iniúchadh ar struchtúr Mheasúnú Rangbhunaithe 1, Eolaíocht Adhmaid inár dTimpeallacht, agus rinne muid machnamh ar an tábhacht a bhaineann leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair, AFMÁ, do Mheasúnuithe Rangbhunaithe. Go raibh maith agat as do rannpháirtíocht san acmhainn seo. Tá súil agam go dtéann sé chun tairbhe agat.